An balima wari bamakɔ lamɛnbaw ani a lajɛbaw an bɛ foli kɛ aw ye bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ala k'an ka bato kɛtaw bɛɛ lajɛlen k'o minɛ an ye an ka min ala fɛ n'o ye hɛrɛ ye ala k'o ɲɛsin an ma min n'o ye bɔnɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ye k'o kisi o ma Juma min ni a bɛnna kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn kalo san ba fila ani mugan ani kelen aw ka fasiri sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni di waati sera ko kuma kan ale bɔlɔ sa olu kan nka yanni o cɛ n b'o fɔ waati bɛɛ maa i bɛ ko o la k'i bɔ yɔrɔ dɔn o de la n'i sɔlila ka i daraka o kɛ infusion sahélienne a bɛ kɛ sabu ye e ka wuli ka jɔ ani e ka nisɔndiya ka baara k'o jaabi la salaya b'i la ni fara b'i la k'o bɔ i la o sabu ɲuman ye infusion sahélienne ye ale bɛ sɔrɔ an fɛ ba mali kɔnɔ butigiw bɛɛ la i k'a dɔn a jabala yɛrɛ an fɛ bamakɔ yan sahel infusion minfɛn duman ni maninfin farikolo ka lafiya talikɛ minnu bɛ tali kɛ an ka wari labaaralaw n'o ye banki tigilamaw ye olu ka wulikajɔ u bɛ ka wulikajɔ min kɛ n'o ye hakɛ ɲini wulikajɔ ye olu kelen tɛ u ni faraɲɔgɔnkan jɛkulu caman o don n'i y'o ta k'u lajɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ nafolo bɔ i k'a dɔn nɛgɛjuru siraw olu kan olu sen bɛ a rɔ ka taa se i k'a dɔn minnu bɛ tali kɛ asiransiw la olu sen bɛ a rɔ olu dɔrɔn tɛ station total ani sel olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ a rɔ ka da o kan ani i k'a dɔn o ɲɛmaaw kɛlen kɔ ka kunnafoni k'o di an ma u ka wulikajɔ kun ye fɛn min ye an ye munumunu sa olu kun n'o ye wari bamakɔ ye ka taa i k'a dɔn station olu la n'o ye taji feere yɔrɔw ye total ale ni sel an taara olu la An total fɔlɔ min n'o lajɛ o kɛra an fɛ kɛrɛnkɛrɛnna ɲarela yan an selen yen olu y'a jira ka fɔ i k'a dɔn olu tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ko ɲɛfɔli min n'a bɛ kɛ a bɛ sɔrɔ olu ka ɲɛmaaw olu bolo ko nka olu kɔni bɛ yen walasa maa minnu bɛ na taji ta la ka olu jigi tugu dɔɔnin n'o ye i k'a dɔn service minimum k'o kɛ u ka cakɛdaw olu la sel la an taara yen olu fana ye kunnafoni kelen ye fɔ an ye ka fɔ an bɛ waati min na hali olu ka yɔrɔ jatali o tɛ olu fɛ ko ye wa olu tɛ se ka fɛn fɔ ko an ka wuli ka se u ka ɲɛmayaso olu la an y'o wulikajɔ kɔni an y'o kɛ kunun walasa ka kunnafoni k'o sɔrɔ nka an k'a dɔn ka fɔ cakɛda dɔw la n'o ye station total dɔw olu kɔnɔna ye service minimum bɛ yen n'o ye ka maninfinw ka to u jigiya kɔrɔ kana fɔ u jigi kɔ nka yɔrɔ dɔw yɛrɛ la kɔni olu kɔni tɛ ka baara yɛrɛ u tɛ k'a kɛ fɛs an y'o fana kɔlɔsi nin wulikajɔ in ale kɔnɔna na nka an ye min kɔni dɔn an b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ tali kɛ baarabila min kɛra hakɛ ɲini kama jɛkulu fɛ n'o ye banque ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ yan i k'a dɔn an bɛ se k'a fɔ a bɛ ka latɔpɔtɔ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen o dafali o kɔni tɛ bi an filɛ waati min ale kɔnɔ i k'a dɔn an ka jamana ale kɔnɔ minnu bɛ tali kɛ maa la maa min n'o ye isa kawo jim ye n'a ye ale ye fangaɲinitɔn dɔ o ɲɛmaa ye ale kɔni ale tun bɛ bolola an ka wasabulon nɔrɔbilajɛkulu n'o ye cnt ale ye o ɲɛmaa dankan naaninan ye a tun bɛ i k'a dɔn an ka jamana finitigilakaw olu ka bolo kan a bɛ tile fila bɛɛ ko bɔ nka kunun wula fɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ani seegin waatiw la kunnafoni kɔni sɛmɛntiyara k'a fɔ minnu bɛ tali kɛ an ka bamako ale kasobonba k'i k'a dɔn ko a bɛna taa yen a taara yen kunun wulafɛ kelen o la nka kunnafoni o sɔrɔla maa fɛ maa min n'o ye kiri ani adamadenya hakɛ sabatibaa ye an ka jamana kɔnɔ procureur u ka bɛɛ de bila ka minɛn kɔnɔ n'o ye ture ye komini naaninan ale la ale ye kunnafonidi kɛ surɔ an ka jamana jabaranin ko kan min n'a y'a sɛmɛntiya a kɔnɔ k'a fɔ wale min ni a kɛra hakɛ jumɛn b'a la kɔlɔlɔ jumɛn b'a la a ye don voix de bamako kɔnɔ a ko kunnafoni tɔ a k'u laɲini a bamanankanama walasa ka se k'aw bilasira mun ye ha adamadenya hakɛ ani maaninfin i kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ N'i ye mun kɛ kunnafoni sira kan i ka kan ka ɲangi a da donna o kumaw bɛɛ lajɛlen na nka a y'a bila a ka kuma la k'a fɔ kiri n'o ye Isa Kawo Jim ka kiri ye, a ka kiri bɛ tigɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 14 komini naaninan ale kiri janba la o la, a da sera fɛn caman ma n'o dɔ bɛ tali kɛ i k'a dɔn an b'a fɔ nanzarakan na ko ɛɛ kunnafoni dicogo kunnafoni di wagati ani kunnafoni dicogo i k'a dɔn a kumana o kan o bɛ mun jira an na a y'a jira a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ n'i kɛra maa nasugu o nasugu ye kunnafoni di ale sira kan hakɛ dɔ de bɛ yen i ka hakɛ bɛ dan yɔrɔ min ko dɔ ta daminɛ yen o la ko isa kawo jim nɔ minɛ kun ye mun ye a bɛ kunnafoni caman fɔ a ye don voix de bamako a site web kan n'o ye trois w point voix de bamako walima an ka facebook sira kan n'o ye voix de bamako ye n'a m'o si sɔrɔ a ye taa youtube kan a bɛ i k'a dɔn procureur tun bɛ a b'a ka kumakan ninnu a ye min fɔ a bɛ se ka anw bilasira k'an ka baara kɛcogo k'o ɲɛ k'o don an kɔnɔ i k'a dɔn an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan mun ye kɛrɛnkɛrɛn na hali n'o y'a sɔrɔ samiya ale banna nɛnɛ bigi kun don funteni ale barika ka bon n'o dun fɔra dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ an ye k'an k'an janto ji min nɔ o de kama maa caman bɛ yen bi ka se ka i ka minnɔgɔ ka o bɔ i la ka tila tuguni ka ji sanuma k'o sɔrɔ min kana dankari i ka ɲɛnamaya la an'i ka kɛnɛya la i k'a dɔn o ye jago ye jago ji min lakodɔn don an ka jamana kɔnɔ bi a bɔsogo ani a kɛsogo an'a bɛ mago min ɲɛ an ye o kan jago ale bɛ o jigiya bɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ tɛ o dɔn ni an bɛnna ka sɔn ɲɔgɔn ye an tɛ dɛsɛ fosi la n'an bɔr'o la sa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn lajɛrɛba min n'o ye assise nationale de la refondation ye fangaɲinitɔn SADI ale y'i kumana a kan i k'a dɔn a ko ko lajɛrɛ min n'a bɛ ka kofɔ ko nafolo a buruja yɔrɔ don ko kun wɛrɛ tɛ a la ka dɔ fara cɛmancɛ fanga ale kan o tara ka bɔ républicain ale kɔnɔ républicain ale y'i sɔnin sigi a kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ fangaɲinitɔn SADI a ɲɛmaa n'o ye docteur Umaru Mariko ye ani a jɛɲɔgɔnw n'o ye a baarakɛɲɔgɔnw ye n'o dɔ bɛ tali kɛ Mohamed Ag Akeratane, Babarou Bocoum ani Mariam Diawara ka se Dora Cheick Diarra ma, kunu alamisa olu ye lajɛrɛ kɛ kalo tile mugan ani seegin kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ, a kɛra fangaɲinitɔn SADI a dagayɔrɔ la an ka jamana ale kɔnɔ yan, o kumana fɛn min kan o ye lakanabaliya ani lajɛrɛ min min n'o bɛ ka kofɔ n'o ye assise nationale ye ni u y'a fɔ k'o bilalen bɛ desanburukalo ale satɔla ɲini na ani an ka jamana kɔnɔ kalafili labɛnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o fana ni o bɛna sigi o kumana o kan ani ka fara min ye dɔ farali la an ka cɛmancɛ fanga ale waati o kan o tun ye kunnafoni ye kunnafoni min n'u da donn'o rɔ kosɛbɛ fangaɲinitɔn SADI a ɲɛmaw i k'a dɔn min ye républicain ale ka kunnafoni o dicogo la a ko SADI ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ assise kunnafoni o kan min ye SADI ɲɛmaw ye u y'a jira k'a fɔ assise min n'a filɛ ka fɔ nin ye ko kun wɛrɛ tɛ a la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu n'olu wulila ka kɛlɛ kɛ ka se ka Ibrahim Boubacar Keïta k'ale ka fanga k'o bin ko bi ko u bɛ fɛ ka dɔɔnin dɔɔnin di bɛɛ lajɛlen o ma ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka dɔ fara cɛmancɛ fanga ale waati kan walasa olu ka se ka sɔrɔ k'o belebele kɛ jamanadenw olu kɔrɔ i k'a dɔn o kɛra o kuma min ni o fɔra u ye o fɔ u y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ o la ko minnu bɛ tali kɛ o la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko miliyari fila min n'o ye nafolo n'o ka kan ka don a rɔ ko o kun foyi tɛ o la k'o de la k'i k'a dɔn ko dannaya min n'o tun tɛ fanga kan ka dannaya k'o kuraya k'a kun ye o ye ko a bɛɛ n'a ta min ye wulikajɔ min ye ni a kɛra ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keïta olu ma n'o kɛra sabu ye minnu bɛ tali kɛ finitigilakaw la olu k'a ko tɔ dafa kalo tile tan ani seegin utikalo san ba fila ani mugan k'o kun tun tɛ nin ye ko assise min n'a bɛ ka fɔ n'u ko ko jamana sigicogo kura k'o don ko nafolo tiɲɛ yɔrɔ o don k'i k'a dɔn ko kunnafoni min n'o bɛ ka di minisiri ɲɛmaa o fɛ ko o tɛ dɔwɛrɛ ye ale ni a ka maaw ka dɔ fara u ka waati ka cɛmancɛ fanga u ka o fɔ u ka o tɔ ka kumaba minnu ka fara o kan SADI ɲɛmaw ye nin kunnafoni fɔ min bɛ tali kɛ SADI ɲɛmaw la u tilala ka kuma fɛn kan min ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛn na kalata labɛnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a fɔra ko ka o sigi a ko k'an bɛ waati min na ko maa minnu tun ye kalata labɛnjɛkulu kɛba olu ye ko maa minnu bɛ ka nin wale in sigi sen kan hakilina min bɛ u la k'o tɛ dɔwɛrɛ ye kalata a ko bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ u sago rɔ k'a kun ye o ye k'o la Assimi ani Choguel k'i k'a dɔn k'u bɛ fɛ ka maa de ɲini maa min n'o ka di u ye k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye ko nka ko jamanakolon hakilila k'u mago tɛ o rɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a n'a jɛɲɔgɔnw k'u ye nin kunnafoni fɔ N'u bɛ tali kɛ dɔ farali waati ka ɲa waati ale kan sadi ɲɛmaaw ye hakililajigin kɛ ka fɔ CNSP n'o ye fanga jaso min n'o kɛra kalo tile tan ani seegin i k'a dɔn u ko u da sera u da tile mɔgɔ ka to u da sera u kuma ma k'u y'a jira ka fɔ u ni sew ka sigikafɔ kalo tan ani seegin ko fanga ko olu bɛ a bila k'a di maa wɛrɛw ma ko nka fanga yɛlɛma n'o ye kudeta filanan min kɛra kolonɛli asimi goyita i k'a dɔn k'ale ye tila k'a fɔ diɲɛ tɔ olu ɲɛna ko mali ye layidu min ta k'a na o layidu k'a na o tiimɛ i k'a dɔn nin kɛra sadi maaw ka lajɛ ye min n'u y'a kunnafonidi kɛ kunun u diya baala la an fɛ bamakɔ yan n'o y'u ka siɛzi ye kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔla o an bɔlen kɔ in sa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkan na esɔri la ale kumana ale ko tɛnɛnkun min ye kɛlɛ kɔni ye k'o bɛ i k'a dɔn jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu min n'o ye mugukisɛtigiw dɔw ani u b'a fɔ jɛkulu ma ko sindi daga walasa k'o kunnafoni tɔw k'u sɛmɛntiya an bɛ an kɔ sɛmɛ dɔɔnin ka d'a kan sɛgɛnlafiɲɛbɔ k'o bɛ kunbo suruku ale kan ja matela fofi k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka denbaya kɔlɔsi ka sunɔgɔ lafiya la ka wuli lafiya la i fan si tɛ dimi a ye se matela fofi ale la u n'u ka fauteuil dakabanaw aw jigiya u kɔrɔ Esɔri ye tila k'i sɔnin sigi a kan tuguni ka fɔ min ye donsolakaw olu ye i k'a dɔn k'olu tun bɛ ka daga k'a sigi bugufiyɛ da la n'o ye sindi daga ale bugufiyɛ o ye i k'a dɔn min ye kɛlɛ kɔni ye k'o donna u ni ɲɔgɔn cɛ araba tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ mugan ani kelen o waati olu la i k'a dɔn esɔri ka fɔ rɔ a ko k'u tɛ se k'a fɔ fɔlɔ ka fɔ ni wulikajɔ min ni kɛlɛ min ni a kɛra mun bɔra a rɔ mun kɛra a kɔnɔ maa joli fagara maa joli banna k'u tɛ se k'o fɔ nka k'u ka kunnafoni sɔrɔcogo la bugufiyɛ min n'o ye sindi daga kunnafoni o ye ko maa kɔni tila bɛɛ lajɛlen ye dugu ye u y'a bila min ye kumaɲɔgɔnyaw ye k'o daminɛna sigida kɔnɔmaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛra sabu ye min ye donso dɔw ye olu ka bɔ bugufiyɛ ale la nka ko dɔw ma se ka bɔ koyi ko ka da a kan kumaɲɔgɔnya ko waati dɔ ra k'a kɛra k'a gɛlɛyala kosɛbɛ a gɛlɛyalen kɔfɛ min ye kɛrɛnkɛ na o kɛra sabu ye araba tɛmɛnen mugu ni kisɛ mankan ka bɔ u ka sigida kɔnɔ donsow ani i k'a dɔn mugu ni marifatigiw dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali min n'o bɛ ka kɛ bi o de ye k'a fɔ an bɛ waati min na sindi dagakaw minnu n'u bɛ ka kofɔ u na se ka segin ka taa sindi daga wa o ɲininkali k'u y'o tɔmɔ kɔ ko nka an k'a dɔn ka fɔ foyi latigɛlen tɛ fɔlɔ ka sabu kɛ n'i ye gɛlɛya in ta k'a lajɛ min ni a bɛ se a bɛ kalo kelen bɛn ko o bɔ ko i k'a dɔn ko ma se ka latigɛ fɔlɔ ko nka a ka dɔn min bɛ tali kɛ an ka forobakun cakɛla olu la k'olu bɛ ka wulikajɔ k'o sabati kosɛbɛ maa minnu n'o ye sindedagakaw olu ye ni olu wulila ka bɔ sindedaga olu bɛ se ka kafo ɲɔgɔn kan yɔrɔ jumɛn ka janto ko olu don n'u dɔw ye kundada tɛnɛnkun ani a kɛrɛfɛ yɔrɔ olu kan an bɛ waati min na essor oke ale ka bidon bɔli o kunnafoni olu ye an balima voix de bamako lajɛbaaw ani a kanubaw an bɛ foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma yani aw ni an ka fara ɲɔgɔn na an b'a da aw tulo kan ka fɔ ni ala sɔnna a ma bi ye juma ye lahɔrɔma don don min bɛ tali kɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka jama fara ɲɔgɔn kan belebele o bɛ na kɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya tɔgɔ la kɛnɛba ale kan n'o ye l'indépendance ye ka ta ani naani ni ala sɔnna a ma ka kunnafoni sɔrɔ a kɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ a kɛ waati la a y'a sɔrɔ voix de bamako la anw n'a kɛ directement ye k'a ɲɛsin aw ma walasa aw ka lafiya a ka se ka o sɔrɔ voix de bamako lajɛbaw an bɛ aw fo juma hɛrɛ k'a di an ma ala k'an ka bato kɛtaw bɛɛ lajɛlen minɛ a ye a kɛcogo ɲuman ala de b'o dɔn a kɛcogo jugu ala de b'o dɔn a kɛra ka ɲa a ma kɛ ka ɲa ala k'a kɛ baraji an ye aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma fasiri sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni wɛrɛ ale kɛnɛ kan